ndinaika s- ndinaika status ina yake pa facebook chapompano eh? ndimanena kuti kumalawiko titalola mchitidwe wa surrogacy anthu atakupanga ndalama kwambiri nde panali mafunso ambiri pamene mbokuonera kuti kodi surrogacy ndi chani nde lero lino ndikufuna ndilongosole msangamsanga start the clock okay surrogacy ndi mchitidwe umene anthu amachita kuti iwe ngati sutha kubereka mwina chiberekero chinawonongeka kapena uli ndi ndi wolumala unachita ngozi kapena iweyo basi ndiwe chumba koma uh, madzira ako ndi abwinowo umatha kupita kwina kutenga madzira ako aja ndi kukayika mwa mzimayi wina mzimayi wina uja mzimayi wina uja akunyamulira mimba ija pepani ndife Atumbuka mzimayi wina uja akunyamulira mimba mm. nde zimene zizi pa dziko panopa zimachitika kwambiri ku ku maiko akunoko ku asia ku thailand mm, ku india koma panopa maiko ambiri anapanga bani mchitidwe wa surrogacy nde panopa kwasalira ndi ochepa kwambiri ku maiko ngati ku mexico russia ndi ukraine koma panopa ukraine ndi russia mmene akumenyanamo eh, malonda kapena mchitidwe umenewu wasokonekera kwambiri nde pamene ndimanena kuti ndi mtengo umene amalipira anthu amene amapita kukafuna azimayi ena kuti awaberekere ana kumalawiko kodi tikuchedweranji tikanapanga zindalama za nkhaninkhani the cheapest chotchipa kwambiri mtengo umene amalipira wotchipa kwambiri ndi 80000 us dollars nde ndimaona 80000 ndi 200 million malawi kwacha kupita msogolo rate iyoyonso ndapanga times 2500 per dollar it's higher nde imagine kuti ifeyo monga dziko Eh, dziko losauka dziko loti tilibe forex tilole kuti anthu azibweresa ndalama zimenezi after all azapeza anthu oti si ana yayi amapeza azimayi ndipo kumakhala kuyeza munthu mm? amayeza kodi uli ndi ma, ma, ma infections kodi uli ndi ma, ma predispositions ena kuti eh, kumakhala kuyeza nde munthu umachita kusaina contract okay nde ineyo ndine of the view kuti ifeyo monga malawi tithamange anzathu asanazindikire tilole mchitidwe umenewu kuli anthu andalama koopsa kuli anthu ngati kunoko ku china ma movie stars eh, amapangisa amabereka ana through surrogacy ngakhale kuti kunoko is illegal amapita ku united states kuli anthu ngati achina Kim, Kim Kardashian aja ndi amene amakonda kupereka ndalama zambiri iwo aja amaopa kukamba kuti ndikabereka mwana ndekuti ndikhala ndi ma wrinkles chani ine ndine model ndiye amakapeza mzimayi wina ndiye kuti amankhutulira zindalama atha kukhala kuti amapereka olo mamiliyoni kumene komano ndizovuta kupeza munthu number one ku united states mchitidwe wa surrogacy ndi wodula kwambiri Hmm? mwina 120 dollars kumapita kumwambako nde anthu aja amafuna kotchipirako pang'ono nde chifukwa chake amapita ku eastern europe ku georgia ukraine ndi russia koma kumeneko panopa kwavuta nde ife ku Malawi mukuiona nkhani mukuiona bwanji nkhani imeneyo nde kodi surrogacy zimayenda bwanji okay mzimayi amene atanyamule mimba amakhala si zoti amagona ndi abambo amene akufunawo mimba iyayi okay zina ena akafuna zimatheka kunena kuti titenga mz- mzimayi wa ku malawi apa abambo achokera kunja azagona ndi mzimayi uja mzimayi uja atenga mimba mwana uja akhala wa mazira ake imeneyo ndi, ndi, ndi mbali inanso ya surrogacy then pali surrogacy ina imene iweyo amakutenga mzimayi wa thanzi iwo awiri aja amabwera mm, atenga ukala wa bambo ndi mazira a akazi awo a bambo aja apanga ivf

amapanga maembryo angapo chifukwa choti ma chances oti ipange implant successfully nthawi zina amatha kuchepa nde imene yagwira ndekuti munthu uja mzimayi atenga mimba hmm? akhala ndi mimba mimba iyoyo dzira si lake ukala siwa siwa mamuna wake ndi wawo obwera okay ndekuti iweyo umanyamula mimba ija ukabereka mwana uja amapita naye eni ake okay anthu ambiri amatsutsana ndi mchitidwe umenewu chifukwa choti azimayi ambiri akanyamula mimba amakhala emotionally attached kwa mwana uja nde zimavuta kuti munthu watenga mimba walera wekha mimba kudya mango kudya dothi Mm. kenako ena kuzangotenga mwana uja psychologically ena amati oh, no, no, there is no izi sizabwino komano ndi pamene kumabwera now ma chani matherapist kumakhala ma separation procedures kuti mzimayi uja kumuwudza at every step kuti mwanayu si wako chani akabwera eni ake aja ndikumutenga chinanso chimene chimavuta kwambiri ndi malamulo number one mwana uja akuyenera kukhala ndi passport yaku uk passport yakunja mwana asanakwanitse zaka chani asanakwanitse ndi mwezi umodzi womwe nde kumafunika legal infrastructure yoti akabwera akunja aja atuluke ndi mwana woti ali ndi passport nde maiko ambiri zimene zimavuta chifukwa chake is illegal chifukwa choti zimalowa ngati ku child trafficking chanichani koma ukangopanga uh, create supportive process ngati ku ukraine mumapita mumakakumana ndi mumakasankha kuti ife tikufuna donor uyu donor uja musainirana contract then ikamaliza pamene pajapa ayamba mapepala mwana wabadwa ndi msikana ampanga register as mwana wa ku dziko lina chilichonse chimakhala mu process yake yabwino ku malawi kuno ndikukuuzani kuti itha kupanga zindalama koopsa ndi imene amati chani fertility tourism eh, zingati ife timapita ku india kuka- kukafuna mankhwala a khansa kachani eh, kukapanga sitsi chimodzimodzi azimayi aku malawi can be empowered ndalama mbwe forex mbwe ndekuti boma pamene pajapa lizitengaponso timatax ndekuti pamene pajapaso ma private doctors ma private clinic abwera kunoko mbwe kubwera anthu ndi zitsulo hmm? azapanga ma private clinic kumene kujako amalawi ndekuti kandalama economy ikupita pasogolo Chimene chingavute pamenepo ndi psychology, psychology kunena kuti munthu uja wabereka mwana wake mwana uja ena ndikumutenga komatu munthu uja amakhala atafuna nde psychologically sizoti ndi burden yayikulu kwambiri yayi koma tingochosapo izozo za malamulo kuloleza zimenezi kutha kukhala zindalama mbwe after all si uhule after all si chigololo nde ineyo am for surrogacy ndikufuna kumalawiko titaganiza mwakuya kunena kuti kodi izi izi izi zingatipindulire ine ndikumaona ngati zitha kutipindulira chifukwa chokuti ndalama tilibe tili ndi azimayi ambirimbiri akungokhala anthu ali mchitawira mo kukupasa 200 million ku malawiko ndekuti iweyo moyo wako wasintha wafika ku- ku- ku- kwa anthu a ndalama kwa anthu what we call rich people hmm? ndekuti poti ku malawiko malamulo athu ndi atchalitchiwo zimayendera limodzi ndi zimene zingavute chifukwa choti akatolika ama amapanga oppose amadana ndi uh, surrogacy asilamu officially amadana ndi surrogacy komano dziko ilili si la tchalitchi dziko ilili si la asilamu eh, iwo azikana kutchalitchi kwawoko koma kuli anthu ena oti atha kupindula nazo izizi nde cash flow iziyenda motero tourism ikwera eh, Mch- iyi health industry ipindula kuli zisulo ndi kuti ma diagnostic kits chani support systems ma psychologists ma doctors eh ndi kuti kumene koko kulowa ndalama kufunika so kupanga set up a whole new industry ndi kuti maloya ikafika nkhani ya mapepalayo ndi kuti ukoko boma lizitengapo msonkho ndi kuti as a nation in general forex ipita pasogolo tipindula ifeyo kodi tikuchedwa chani eh, anzathu panopa mmene russia ndi ukraine akukanganirana malonda amene aja titha kutenga chifukwa chokuti ola o- eh, surrogacy ija olo ali ndi mwana wa mzungu wamuyika mu- mwa munthu wakuda atulukabe mzungu Sizo- ndiye sizoti kuzibwera akuda okhaokha iya uh, IVF ndiyoti uh, susintha composition ya uh, mwana uja nde olo as- olo Bill Gates uja atafuna kubereka mwana alibe mkazi olo mkazi wake sakubereka ndi okabwera ku Malawi zimangofunika mapepala chifukwa choti mwana wa yeni ndiye enaso eh, akufunanso extortion chani ngati ku China kunoko zimatha kuvuta mwana uja osatuluka koma chifukwa choti zi- amapanga operate on a, on a legally gray area koma ikufunika kupanga black and white nde ineyo am for surrogacy ineyo ndimati tivomereze i think ku joni ziliko koma amafuna imene amati altruistic surrogacy yoti kuthandiza munthu ndipo ukhale wachibale something like that koma we should go full commercial full commercial and donor uh, obwerawo ayezedwa ndikuti amene akufuna apange zinenezozo mutha kunena kuti should be 25 and over mm? kaya munena kuti 21 and over ndikuti akhale full adult or kaya munena kuti abwerese seven witnesses zanu zimenezi koma aloleni anthu azikhala ndi ma option ngati amenewawo kuli ndalama koopsa and so far ndi mayiko ochepa amene akupanga zimenezi ifeyo titha kuthamanga kukapanga kona kupanga kona market imeneyi ndi kukhala power house ndikupezeka kuti anzathu ndikumabwera mbuyo ifeyo titapanga ka established reputation as the surrogacy capital of africa so far kulibe ku joni kokha ndi kumene kuli tima semblances ta surrogacy komanso ku- sinafike nde ine nditakhala kuti ndine wina wake big mm. munthu woganiza bwino kuti thinking forward nditha kusegula ti maavenues ngati zimene ndikulola kuti anthu atani anthu apange dola kulola kuti anthu apange chani akhale ndi ma options kaya amene sa- kaya kutchalitchi kwa Malesa ndiye kuti iwo samapita koma anthu ena amene angathe asiye inu kukupasani 100,000 dollars ine wase nditawita kontizi 1000 tizi i know si-

ngopasa 10000 dollars yafika ku account kumkulu mm. ndekuti munthu amba ish maslay queen mtown anga avule kupsa muchitawiramo ungatiuze chani ndabira mwana wa chelsea ne ndekuti anthu atha kumanga mamansion koma inu mukuziona bwanji ndi kuthandiza anthu ena eh? sizoti pakuchitika uhule sizoti abwera kumene kuja kuzanyenga ana kuzanyenga azimayi iya after all kumalawiko tikubereka azimayi athu akubereka kaye ana adzitsiru adzitsiru zonse sitikuleranso iyayi ndicho mene tikulesera kuti ena abwere aza- azape- azati- azatipase ndalama munga dziko ndicha in fact ine ndikuona ngati kuti with that eh, process titha kupeza ndalama kuposa zimene fodya amabweresa fodya amabweresa ndalama zingati achima timagulisa bwanji 300 million us dollars kuvutika kumene timabera mabera feteleza chaka chonse ati 300 million pa chaka Hmm? ndi munthu mmodzi umamenya 80000 dollars ndikubwera ndalama zingati mutati musegule chipata Hmm? ineyo ndi Moton Baya Ndimakonda kukutengani inuyo kupita kwina kwake kuganiza mwakuya kuti musegule ma avenues anu chifukwa anthu ena amayang'ana apa ine ndayima apa koma with me you go there eh? you go there you cross the line they like and subscribe kuti timavidiyo tangati iti tizibwera kambiri cheers ili ndimakufira kaya munditukwana koma this will keep coming more information for you my friend because i motherfucking Rottenmeier loves you cheers Ah.